Eh, zambiri ndiye zikuchitika koopya ziti ndiyenso zikuyendanso mafast mwachangu koopya ziti nase nkhanitu imeneyo
iya Mm. iweyo basi mwina tizingotumizirana matext bwanji ziti iya ichifolo mabandonso nde akwera koopya

iyayi tati tizingocheza chonchi tizingotumizana mafoniwa kumangoyimbirana matextiwa ine sindinga kuti ndatanene situbalika ndikudabwa kuti kubala- kubalalika fe bwana iyayi nanga si situzizabwera mwa Ah, koma sono ndi iyayi singakwanise. changu kaya tizingotumizirana Matext, matexti ah. kaya tizingoyimbirana china chilichonse bora pamenepapa iwe tikudziwa kuti chikondicho Ah. chikuyenda bwino Nde- nachonso nde chikondi chikondi cha mtundu wanji chimene sichingatheke Mm, nase bwanji nkhani yake itiyo

mablazer awawa mablazer eya atani mablazer awa panopa ndiye aduka koopya nawonso bizinesi yanji eh? suli serious nase zimafikatu mpaka na ndithu inuyo eh. mmalo mo- mo- mamowa am- amatha kufika anthu amenewawa Mhm. kunena kuti leba ya papa leibai chali chimecho ukangondipanga iweyo nawenso Ah, ah.
That's super serious. So, mpaka leiba ngani Yena imene ndisoka kuti iweyo ndi Kugulitsa thupi. wagiride nawenso giride wake uti nkhani yake iti iweyo ndi wagiride giride
ine ndi wagiride ineyo iwetu ndi wagiridetu iwe kwambiri utenga kwa ndani zimenezo nkhani ngati bangwe wani ameneujayo nayenso oh iye ndi wagiride iwe ndi wagiride e uja ofunika panopa kupanga zibwenzi panopa ndani kuti chani kupa- kupanga zibwenzi panopa uzisankha iweyo achina ba- achina bangwe wani aja eya Oh, chifukwa cha ndalama.
akuthandiza nawenso oo ukumfuna eti koma iweyo chenkope ah! ayi ndi mkazitu ayi ndi mkazi bangwe wani ayi ndi mkazi komanso panopa ndi- ndi- ndi- ndi board member ameneujayo oho mablesser panopa akuduka koopya nawonso sono a- aduka adu- bwanji komanso nkhani izitha ipepa tizimaliza chenkope Ah, pepa ndikudabwa. pepa Ah, eh, iyi, ndikudabwa. pepa Eh, pepa kumene koma nanga si nkhani ndikubwera ndikubweza mdp valentines ukuko nakonso Eh, inu zinthu zake zikhala zovuta bwanji zivuta fajani ndiye kuti achinyamata Ah, ah, panopa kaliya. inaje akulenga misala mwamva Eh, eh. kuwaona inuyo akamati kuti iweyo kuwafunsa kuti kodi inu bwanji ati ngati aku- akupepe akupemphesa mwamva Mm, mm, mm. nkhani yaketu ndani kuthawa maudindo amenewawa nawonso Mm, zimene zachitika mzanga wina wake nkhani yaboza imeneyo sister wa eya mzanga wina wake eti mamuna ndani zina lake Mm, Eh, nkhani- zanga wina nkhani wake. yobwere- bwere- si yaboza imene mamuna wake Mm. basi anangoyamba basi kuthawa kuchita dzulo ameneyoyo Oh, Basi, chila mkanga dzulo. tino- Kuita? kuilenga Kuile- misala inu mwamva kiri chifukwa chani kumadabwa kuti koma bwanji akumathawa iyoyo trake trake kumabwera mujamo kuthawa mwene pye Ah, ah. Oh, kuti azukhala Yeah, ndeti bwanji. tre- ndeti tre kulenga mutu. misala imene ijayo nayo Chifukwa maudindo chani? ikoma inu oo kuthawa maudindo nde kenako pokana basi kulenga kukakamiza misala kupita naye kuuje ndi kuja ku Kuti? kumento kuja kumachita kuziwa mulibwino mapo akuwauzaso anthunso ndiye kuti yayi Iye Kuzoba. ine ndili bwino bwino tu mupita nane kumento bwanji. Ah, Ah. koma inu. Hmm, kaya nkhani za iwe ase Ndiye Ah, ah. yayi ziko mofa eh. Magetsi nawonso nde magetsi ndimanyasa kwambiri chifukwa chakuti anthu amenewawa Ah, ah. nde zinyengo tho kwauza Kuliko ku- muja eh, escom Mm.
low voltage basi osabwera akafika kumene kuja akufunaso kenakakenso sidi akhena asikidiko kumene amagesiwo amenewawa amenewa nde amangokweza koma basi zimene wapanga zazii anthu amenewawa koma ndimadana nawo bwanji iweyo eh nasi eh nanga ndi onse anthuwo ena mwakhala akumathandiza mini basi pano ine ndimamva chisoni anzathu amini basi akamanena kuti pano pa town ife takweza chifukwa cha mafuta kumakhala ndithu kutembereredwa koopsa ndipo Kutembereredwa amene chani? amatembereredwa ineyo kwambiri pa dziko lapansi nde wa Kwambiri pasa minibasi driver ndi kondakta wake e anthu Eh, awa izi ndi zoonadi. amatembereredwa koopsa nawonso koma bwino wake ndithu ayi mamwayi amapezeka kuti noyi
anasanzika zimayenderanso basi amene ajawo nawonso Wa- ndawamvera chisoni eyetu chenkope koma iwe eh iweyo Bwa. chenkope zona iweyo zimene umapanga iweyo ndamvaso za anthu enaake za iweyo chenkope Nkhani yanjiso iwe?
ya kuti umakonda iweyo chifukwa chotani amayi akati ye nkhani yake akuti giyo umakhala kuti komanso iweyo uli nawo mpechepeche nawo amene aja koma iwe mpechepeche mwa Ah, nde mazimayi amenewawatu

eh ndilawe nawo uh, kuti a- aku- aku- akuchotsa mantha chani eh ayi basi lawa noni nanenso ndi spirit ayi we nasi ayi ayi we ziwezo ndeyine zikudisisa bwana kodi ndi chani kamene kaka ayi ndi spirit anga angarawe angarawe kale anga angarawe pang'ono angawale

ehe eh, kuti eh, cha eh, iwe kira kuti chali eh, iwe nasi nyapunyapu nanga chani chimene chicho Eh, nyapunyapu kodi iwe ndi zimenezo bwanji wazitenga kuti ine ndikuzondi chani kwa iyeyo ine sindikuziziwa Ah, chabwino ine siku lile litsidi limudi komanso tikambirane tipange limodzi chabwino Ah, ah, wadulaso nasi